chukwu mere nwoke isi mezie nwaanyị onye enyemaka nye ka back tire mezi overtake front tire the car will somersault mmadụ ya ajụ di ka na-achụkwa di onye ọzọ maka mgbe ị nọọrụ 6 months 1 year ị fụ na sexual urge is a natural occurrence enwere nwa okorobịa a eji wee bịa maburu nu- maburu n'ochie moto dịka gị ị na-edinegharị ụmụ agbọghọbịa na-emegheri ụmụ okorobịa na-emegheri oge nwakwu nọ na di

na kee ihe meziri marriages ji aghasazi ebe a na ọ dịzi too much because o nwe group anyị nọ na ya ya bụ Ni- n- ndị Nigerians here so every day new case every day new case and the cases ị necha ya anya it doesn't have weight ọ bụrụ nnọọ you know, ihe na-enweghị isi na ọdụ so na-asị even me when I came a woman kwa like aunty lọlọ bịa sị m ee nne kee ka m si wee bịa m sị ya na ọ di m kpọtara m ọ sị m na adị emekwa ihe di na Europe na ọkwa m- mme na nje na lokal gọọmenti jee sị ha na di m na-akụ m ihe or anything then na ya agbasa anyị then na nnọrọ sọsọ m na m ma na-enweta eh, more money nne one minute nne chere nne chere I'm telling you. nne chere onye na-enye gị advice ya onye igbo be anyị onye igbo be anyị and though like a matured lady like her this man ọ nwere the day esi m n'enu gbatuo bịa na my car na my car nọ n'ime garaji m ka m bịa were ihe this man nọ na-ebe akwa ọ nọ na-ebe akwa mgbe gbanye ọkụ sị ya sit down what really happen this man agwa m I've lost my home she chased me she chased me out from, from the house with police I lost everything ụmụ m anaghị ajụ ma maka m this man kọrọ m akụkọ gwa m ka o si kpọta this lady America zụọ ya na skuul n'obodo a this man was telling me was crying the thing touched me ọ tọchịrị m ọ sị m if you want to verify all this story m gwara gị you don't need to ask any other person na o nwere neighbour ha abụọ bụ iwu onye Naijiria na njụgodị ya what really happened how many times the guy mgbe m bịaziri bịa trace the guy bịa chọọ the guy bịa chọta the guy bịa jụọ the guy the guy asị m na ya nwa n'onwe ya ekpeerela ha so many times na the problem si n'aka nwaanyị a nwaanyị ọwụla ma nwoke ọwụla na-ede na comment section sị gị na ije di adịghị mma ọ wụ onye ohi trace nụ ya nke ọma ịda na ọ wụ onye oshi ọ ya wụrụ ndị ega ndị di gbakwa ọkụ ma ọ ndị ndị na-enweghị nsọpụrụ for nwunye ha yes because onye ọbụla nọ na right sense ya dedele anya ị na-alụ di na di gị isi oruru nga gị nụ ụda egbe ụjọ agaghị atụ gị because onye nwe gị nọ nso i believe na before abịa gbagbuo gị di gị wu at least stand as a man i defend godi gị ka m tigodo ego by the side practically nwoke nwere ebube na-eso ya nwoke nwere ebube na-eso ya so hapụrụ ya okay ọ mmadụ bịa na-asụ aka n'ụzọ ugbu a na ọ nwaanyị ga-ebu ụzọ gbapụta nwaanyị ga-agbakwa n'ime rum ọ na nwaanyị na di ya nọ na palọ na-ele fim a sụọ aka na door nwaanyị ga-agbakpu na toilet gbachie toilet mana nwoke ga-aga man up sị ka ọ mara onye na-akụ aka n'ụzọ by that time so why do you want to take that responsibility why not allow him to do his job as a man why not submit under him ọ wụ ego gị na ya ọ wụ ego gị na ya nwaanyị ọbụla na-asọbmitighị under di ya o nwere ulterior motive nwaanyị ọwụla rụtawara ego mara na akpa ya ga-adị iche o nwere ulterior motive gịrị ka m ji na-agwa unu ihe a ihe niile m nwetara n'ụwa a sọbmitiri m ya n'aka onye nwe m and he made sure na onye ọbụla dị mma including ụmụnne m I'm last born out of eight ụmụnne m niile wụsara n'efere mba ụwa they are watching me as I'm talking to you yes ọ di m na-akwụ nna m ụgwọ n'ọnwa n'ọnwa enye ya enyechi ike tụkwasịkwara ya extra something ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla asị m ka ụbọchị taa mara onye ọbụla mma nke onye chi nya zelụ ife ọnụ ị na-eme dị mma nya gazielụ gị aha m bụ brọda Paul Chigbo ee ihe a anyị na-anụgasị ụmụnne anyị na-ada ekwube you know, ị na-afụ a whole lot of ladies ụnụ na-anụsị eh, ma ndị na-adivọs ndị na abroad e, ya na ụmụazị achụna nwoke embarrassment sọsọ maka na ego bata nwaanyị aka ọkwa nwoke kpọgotara ya o meere ya akwụkwọ zụọ ya na nọsịn anyị anụgo in fact ọzi daily and the contemporary slogan daily vocabularies so ọ bụrọzi news mana ọ ife m chọrọ ka m gwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị ị ma na ọ ego na ike ọchịchị na-ewepụta karakta mmadụ onye kpata ego a ma ka agwa ya dị enego m ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị a na-emebe ife a m fụ na e nwee ndị si from abject poverty enye mmadụ ife karịrị ya na o buo ya isi ọ fụ ụdị ego ọ fụbụghọ na generation ya nna ya enwerọ o nwerọ ọnkụl ya nweenụ ọ nya nwa na-ebute ụdị agwa ị fụ ebe a da-akparị nwoke mana e nwe whole lot of things a na-edi ebe a tupu e wee je abroad e ruzie abroad ị fụ ebe a na-agba nwoke ụla ị nụ na ị nwere right ma one ka ọ mara gị na Nigeria here when the going was good one ka di gị ma gị kedu scars kedu apa o boro gị ekwuona m ya na nwoke na-etikarị nwaanyị ife dị irresponsible there are so many ways to kill a rat ị bụrụkwa nwaanyị etemptna nwoke maka temperament onye ọ na differs ife na-afịọzi kịta bụ divọs e kwe na maka ndị isi ojii wee mee law na ịchụrụ ana di gị na o benata ọtụtụ je na-ewithdraw the divorce letter ha bunyere na tribunal mana ọ ife m chọrọ ikwunu Equatorial Guinea panya nwee ndị be anyị na panya wee fuo a na-aza afa Igbo na panya a na-eme omenala Igbo na panya mana ha enwere ike itrace their ancestral home ha enwere ike ịnatanwu Naijiria kịta sị na ebe a ọ be nna ha na ala Igbo ọ bụrụ ndị furu ọhịa ka m gwa ụmụ nwaanyị niile a na-adivorce ndị di ha ma ọ nwoke nataba Naijiria ị jụ na ị ma-anata gị na ụmụazị ife i bu n'obi bụ na ị nwụọ na a ya-eni gị ebe ahụ cemetery ndị ọcha ụmụ gị ahụ efukwana ha ma-etracekwa their lineage and ebe o si ka njọ bụ ee na ọtụtụ n'ime unu na-eme ife a amarọkwanụ ee the implication ọ ife m ji chọọ ka m kọwaa this thing e nwere ụmụazị nọ kịta anụ m na some people na-etrace their root to Ghana na-ewere Ghanaian passport ị ghọtago citizenship ị fụ na e mechaa ebe mmadụ si wee bịa dị mkpa a na-asị gị son of the soil na onye a bụ na o puru epu nọ mpuru mpuru ka ọ bụ a na-asụ ya n'asụsụ Igbo nya ka e, e, e, ị chụrụ di gị kee maka aha nna what is your father's land you know where is your father's land what is your father's name ọ maka ndị na-emekwa ma gender equality ndị na-eme feminism o nwere ka m si wee taịpụọ ya gwa my media team ha taịpụọ ya ị na-eme feminism ọ na-eme gender equality ọnwụ na enwekwa bride price jee kwụọ groom price maka ebe a ka a ya-ebido nwoke weta ego ịgba nkwụ i weta 50 percent ego wedding a tụkọ ha ncha ọnụ ọ bụrọ nwoke tawa afụ tacha afụ mee ego n'isi gị bịa kpọrọ gị be nna gị na-aza afa ya i bido gender equality ị ma na ọ nke ife ọjọọ ka anyị na-ebu ụzọ amụta anyị nwere tradition ụmụazị ya emeta trace ebe ha si i debe ahụ na you have arrived na ị nọgo na UK o nwerozi ife na-emenụ na gị na ụmụ gị anọkwatana eh, to hell with Nigeria to hell with ndị be di gị ị kwụrụ ọtọ chenji afa afa ụmụ gị ọ kwa gị nwa ka ọ ya-aghọ ụmụazị a mechaa chọpụta na ị bụ ajọ nne a bụọ gị ọnụ a fụ na nwatakịrị jee n'ini jee bụọ mama ya ọnụ na ọ ya adịrị ya na mma ebe ọ nọ nọ n'ụwa mmụọ mgbe o ji wee chọpụta na ọ mummy ya bụ katakata ha mere inherit malice yes ha just na-etonite fụ enmity mama ha nya ngwuru niile ahụ efuru na-enwu ọkụ ọ ka mama ha nwụchara ka ha chọpụtara ebe niile dajụọ nke ada a lot of things ka e deprive ha nke ada wee jee n'ini sị mama ya na ọya dị nata imagine ịbụ mmadụ ọnụ mgbe ọ nọ na grave ọ na i nwerọ peace n'ụwa i wee nwee peace n'ụwa mmụọ ị na-azụ ụmụ gị chefuo na nkịta nwaanyị zụrụ na-eri akwa very few women nwee wisdom nwee ike ịzụcha nwa nwa ahụ wee baa uru enwere ife nwoke na-arụ enwere ife ebube nna na-arụ ebube agụ na-eche agụ ewepụ nwoke ịfụ na enwere ife nwoke nọ mana ife ụfọdụ n'ime unu ada agbakọ na one way traffic understanding chicken brain a ka unu ji na-agbakọ ife unu na-agbakọ ndị na-eme ụdị ife a emechasị ụmụazị anyị ama their root ị ma na oge ebidoro nụba ọgụ na Ukraine onye ọbụna gbara ọsọ chọwa be nna ya hapụ na Russia bịa nọkwata ife atụ na Moscow ụbọchị a ọ bụrụ na ị relax na irugo na Russia nwerọzi ife na Naijiria eme ị naturalize otu a ka ị esi wee chefuo gị your lineage aga so otu a ndị Igbo ru na panya were enjoyment na panya Equatorial Guinea wee nọrọ ebe a chezọọ their ancestors chezọọ their ancestral lineage otu a ka ha si wee gaa ha nwụfuo bụrụ ozu cemetery so kee ka ụmụ gị ya esi wee trace their root o nwere ka ọ dị ka US ị jee kịta ma UK ị jee kịta na o nwere ife mekwa ka ị nata naijiria ọzọ hapụ na ndị israel nọkwatara ife a na-eme na South Africa the xenophobia ndị be anyị nọ na South ọ tụrụ anya ma ndị nụgoro nwaanyị South ma ụmụ na South ụfọdụ gba aka wee nata ịfụ looting a a na-eme na different shopping malls nwaanyị South a gị na ya na-agba na agbarịkọta ọtọ na-atụ ime na-amụ nwa ọ bụrụ nwaanyị nụrụ anụ ka esi anụ nwaanyị mana onye mba ọzọ ịfụ na ọ kpọ nwa ya wee nọdụ na ọ trust ha ọbịbịa na Naịjirịa na ndụ ya adịghọ safe ịfụ na awaanụ ọjị na ọ gbara one ịfụ na o kwechiri na with ụmụazị ọ jụ na gị nwa bụ nwoke otu a ka ọ ya adị o nwe ọgụ ya ada kịta gị nwa bụ nwaanyị achọba ụzọ ịfụ na no place like home ọkwa ịfụ generation a ife unu na-eme na ụdị nka nka ndụ a na-ebi nekwa mmadụ ya ajụ di ka na-achụkwa di onye ọzọ maka mgbe ị nọọrọ 6 months one year ịfụ na sexual urge is a natural occurrence enwere nwa okorobịa ya eji wee bịa maburu n'ochie moto dị ka gị ọ maburu gị ma na ọ time ka ị na-ewest oh yes maka ọ ya anụ gị anụ ịchụọ di gị ụzọ eji nwa ada echi echi ife dị na nwoke gụba gị ịchọwakwa nwoke ọzọ finally imechakwa isetụlụọ na ịbụkwazị side chick mbụ nwunye mmadụ anụrụ anụ to a married man esi m na isi si ugo oke ife m ji wee na-akọwasị the implication all these things ka unu mara ife unu na-eme na ị na-ereject di gị mgbe ụmụazị a emecha chọba nna ha go and check most ladies most children ha tonite ha jụ where is who is my father a na-eji ya akọ ọnụ n'obodo na onye a bụ bastard neenụ ya onye eji akọ ọnụ na skuul mgbe ifere na-eme mmadụ o jee jụba mama ya ebee ka nna m nọ who is my father onye ọbụna mmadụ na-enwe address ọkụkọ chị ụmụ ada efe enu ya ka ị ya achịrị ụmụazị nwoke pụzie inwezie that liberalism inwezie that full liberty ị na-achọ ịpụọ mgbe o ji sọ gị ịbata mgbe o ji sọ gị ije rụọ night shift ime ife sọ gị nụ ụmụazị a na-eto ka atụrụ enwere onye nche no father to guide them no shepherd no leader no pillar in the home ọ ugwu nwaanyị bụ di men ought to be responsible mana ọ bụrụzi iru abroad yuzuzie law maka na nwaanyị nwere upper hand karịa nwoke iwere ya kwụrụ ọtọ turn yourself into a dangerous weapon against your husband ịtọmentịwazie nwoke so many men are homeless today idebe ha na ị ya enwe peace of mind onye na-asụ akwa na-akwọ aka ya o ife m ji wee chọọ ka m manye okwu ọnụ na-eke unu si ebigharị ndụ a na-edinegharị di a na-amụgharị nwa hiv sọsọ last year 2025 ọkwa unu fụrụ the indices unu afụ the record 1,225,000 1 million na Nigeria 225,000 sọsọ eh, Lagos dịgasị nọ last year Lagos amam onye asị Lagos bụ 10,000 something na Anambra steeti ka 4,000 ndị butegoro ya ebute last year na-ekwukwa ndị bubu ya tupu nke last year ahịa ekwu ndị bụ tupu nke last year ka oke 1025 ọ dịka 1025 sorry 100 and

so ha ncha dina ofu onye dina ofu onye ọkwa multiply times 2 ha dinakwa ndị ha dinakwa dinakwa ọkwa otu agwa so ịfụ na chi na-efo ọ na-abawanye it's not reducing agwa gị zip up ị na-ajụ ị na-edinegharị ụmụ agbọghọbịa na-emegheri ụmụ okorobịa na-emegheri ọ gị nwa kwu nọ na di Kama ị ya enwe patience. What your mother endured, you refuse to endure. What your father overlooked, you refuse to overlook. Unu were ọkụ n'obi okorobịa, ụmụazị abanye into marriage jide marriage ghasaa. Ne nọmba Rivers State 6,000 something, Lagos 10,000 something. Otu ndị butegoro ọrịa mmịnwụ bu ya ebu sọ last year and onye ọbụna bute ya sị na sọsọ ya ama arịa otu a ka o esi na-eke free apụta n'ịntanetị a na-esheki all the shekables ife a na-afụ anya na-emegharị unu anya ka efi ịrachata n'ike ite ose ya eji afụgbu gị ka efi igenugo sofa kịta di gị anọrọzi gị na ụmụazị nọ ọṅụ gozuo n'oke ọkwa ịfụ na enwe gap enwere vacuum ịfụ na enwere ebe ị need nwoke ịchụọ nwoke ịchọba nwoke onye ka mma n'azụ kedu onye nwere mgbawa azụ a sị na m eji ife enye ndụmọdụ maka so many people na afụ na-emefe ndị afụbere ego ịfụrụ anụ ego hmm, character ga-apụta aka dị bụ nwoke mma achụzie n'ọrụ ịkwụrụ ọtọ gbanwee so ego na-ereguleti ndụ gị onye ka nna gị nwee kedu ebe steeti ya dị onye aka dị mma nyakwa nna ya na ọbụrụ diọkpara gburu ike esi na akụnụba nna gị mee di gị fọ ya bụ so women are doing it ego bịara na ị relegate your husband mana mgbe ego dị ịbụrụ oriakụ ịbụrụ ọbịageri akụ ịbụrụ odozi akụ ọ dịrị anaghị n'aka iwere nwoke mee slave nwoke chineke mere isi ime ya onu irigoro n'isi onye ji ụtụtụ wee rigo n'oche ọgaranya ogbenye ka na-eche ya n'uhuruchi ọ ka ya ritụ oh yes onye ogbenye na-eche na uhuruchi o were ụtụtụ jee mago n'oche ọgaranya ọ ka ya ada maka oge ya erubere chukwu mere nwoke isi mezie nwaanyị onye enyemaka nye ka back tire mezi overtake front tire the car will somersault n'ezie ka ụmụazị na-ebi ndụ ka ndị nwụrụ nne na nna njem mmadụ naabọ na-agbaji aka nya ka ịchọ ka i buru sọ gị maka na ịfụrụ ego ịgụrụ nurse ife ọ sọ gị nwee abroad ị ka bụ second class citizen mgbe eze amaghị joseph bịara ụmụ israel tara ahụfụ a day shall come ịfụ a particular president ma policy ya bụ etinye onye ọ na-achọwa be nne ịnwetago green card ịnwetago nke a ọ na-ebu gị isi everybody around you abụrụzie tissue paper abụrụ footmat ma nwoke nụrụ gị anụ tụwarụ gị ime ị mụtara ya ụmụ mee ego kpọpụta gị be nna gị nya ka imecha kwụrụ ọtọ gbaa ya boot ị feel na ị nwere ịdị immune by the government obodo nọ na ya mana nsogbu adịrọ a sị ka nye nkụzi a so ọ bụrụ na ị bụ nwata ọ bụ na mama gị so na-edu gị na-epenti your father evil nna gị dị njọ enwekwara root ebe i si enwere afa ị na-aza ewepụ gị from afa nna gị ifukwana afa gị efukwana maka ọ ya adịzi ka a mụrụ gị n'ime nete ọ ya dị ka ime mkpuke ebe a tụtara ime gị ask your mom who is your father maka ịbụrụ nwoke isoro mma gị na-agba egwu a emechakwa ị ya abụ nna ịbụrụ nna nwunye gị so na-akpaso gị agwa ka ịka ọ ya adị nwoke na-epu epu mana nwaanyị na-abịa ije di onye bịara abịa nwee ike ịna ana trace your roots don't let your mom to mislead you ọchịchị emerọ nwaanyị ka ọ chịa ọchịchị ha enwerọ deliver only very few na-achịta ife nwaanyị nwee ike imewe ichekwa ezinụlọ but men are supposed to lead